mmadụ esi n'azụ matacha everything about you sendụzie ndị otu ya ga-abịa kpọta gị ọ fụ gị ọ kpọwa gị afa ya bụ arrange work and ndị niile na-ezuzu ụdị ha must be careful and stop deceiving people stop deceiving people Deuteronomy chapter 18 20 say otherwise you will die

onye sị gị na ya mara afa gị kpọọ afa gị sị gị adị n'osu agwụ o nwe nwanne gị nke ọzọ nwụrụ anwụ nwanne gị nke ọzọ dị ndụ mee nka mee nka e nwe mgbe unu bi na Cameroon na-egekwe ya ji mara ihe niile jụzie ya ajụjụ kedu ihe m kụziri na UNEC last week ebe ọ bụ ọ machasịrị fa ncha fụchasị ha ncha Reverend Ejike Mbaka Reverend Ejike Mbaka Reverend Ejike Mbaka ee eh, ma the reason why m ji wee kpọọ gị three times so that ka i mee gịnị ka i weta cotton bud tinye na ntị gị ka m wee gwa gị ihe m chọrọ ịgwa gị maka gịnị na m gba nkịtị ị ma na ife ga-emebi onye e mere amarala ma ọ bụrụ skibo nwanne m onye a gwara amarala I'm not here to defend anybody and I'm not here to defend anything but I want to chip in something very very important to you Reverend Ejike Mbaka ị na-ekwu maka arenji arenji arenji ichefuru agụwa bụ the father of all arenji ejike mpaka you are the father of all arenji miracle na me dey tell you i dey call you by your name ejike mpaka you are the father of all arenji miracle one

because of ego because of ego nke ụwa you deny your brother Peter Obi because na o nyerọ gị ego n'aka i were because of Peter Obi because of ya na deny ya Peter Obi maka ego nke ụwa jee nye anyị Buhari or nye anyị whatever ya na because ị fụ na i nwere members Ejike Mbaka ị dị deceitful and evil let me just tell you because gịnị o doro gị anya na number 4th position in Imo State ekwesịrọ ịbụ governor but i jere endorse because o nyere gị ego Reverend Ejike Mbaka you told us that Buhari is a prayer answered and after all what happens Buhari bata four years ago enyerọ gị contract o nwerọ ife e nyere gị ị turnzie kwube against Buhari eight years ago now we are still suffering and the same prayer answer ahụ i kwuru ka anyị na-ata ahụhụ today because na Buhari achịchago were oche nye gịnị nye Tinubu now how much is dollar Ejike Mbaka dollar is 1600 naira and ọ kararị and ọ ga-eru 2000 very soon how many times have you opened your mouth and speak for the ihe na-eme n'obodo a you call yourself prophet onye kpakarị ibe ya na nkụ a sị na ọ kpara n'ajọ ọfịa mmadụ naabọ jee na factory ka e je goro ngwa ahịa na factory e rusi ofu onye nwere ego ofu onye ji ego na-elodu container na-elodu container na-elodu container because na maybe see listen let me tell you nobody reigns forever and nobody can ever reign forever indirectly we all know that you are talking about Ebuka Obi we don't have a, we don't need a prophet to tell us and I'm not here to defend anybody but let me just chip this into you that nobody do what nobody reigns forever if you think you can reign forever it's a lie mgbe TB Joshua nọ the name Ebukobi did not come out Ebukobi na-emere onwe ministry na low key nwa ya ma onye ọ bụ TB Joshua nwụọ

forever president mecha ọ ya abụkwa ex president any gọvanọ mecha ọ ga abụkwa ex gọvanọ ife na-arịa gị abụrọ ife ọzọ bụ anya ukwu Ejike Mbaka anya ukwu na-arịa gị you're a political priest ị gba war with fada onye nke a ị gba war with bishọp nke a ị gba war with onye nke a onye kpakara ibe ya na nkụ a sị na ọ kpara n'ajọ ọhịa

Wụọ kedu mkpụrụ ị na- kedu mkpụrụ kwesịrị nchegharị ị na-akụziri members of your church ị na-akụ- ị na-akụziri members of your church hatred ị na-ekwu ee ee ee na-ejere azụ akpa oku emee nke a a na-akụrụ gị aka some fools and gullibles a na-akụrụ gị aka because i yi white and white soutane i yi white and white ka a kụwara gị aka Ejike Mbaka ị kwesịrị ije nga na Nigeria you supposed to go to prison in a developed and a civilized country Ejike Mbaka you supposed to enter prison for misleading the gullibles to, for misleading millions of Nigerians ị bịa buru anyị amụma na onye nke a- onye onye onye i bu amụma na onye nke a ọ bụrụ na o wetaghị ego onye a abụrụ onye ọjọọ during the election time ị pụta hoo haa gwa gwa nwanne gị nwoke gwa nwanne gị nwoke bụ Peter Obi ofu Igbo ofu asụsụ ofu ọbara ofu eriri that he will not win instead of you to pray for him instead of you to support him pray uh, uh, spiritually um, and otherwise both financially ọ bụghị arụ ma i wepụta ego support Peter Obi but you cannot do it but you, you want money Ejike Mbaka ị nụrụ nwaanyị ka ị mụrụ nwa ego ị na-akpa onye ya-eri the money ị nụrụ nwaanyị ka ị mụrụ nwa ka m na-ajụ gị ego ị na-akpa kịta who go chop the money ị nwere factory nke ị nwere factory nke so only you it is you go reign forever you will because of because of ego nke ụwa a i betray nwanne nwoke Peter Obi you think that you don't know ị nọkọta nọkọta nọkọta ọ dị gị ka a sị na na ị fade-igo i kwuo maka Nnamdi Kanu ka a kụwara gị aka ee because ị feel na i kwuo maka IPOB ma ọ bụ kwuo maka Nnamdi Kanu today kpam a kụwara gị aka i nwekwuo followers we all know what you are doing you are agent to ndị Fulani you are agent to ndị Hausa you are agent ị bụ ị bụ ị bụ padlock to ndị Igbo I have, I have checked around wee chọpụtara na na na na na ewe ọ bụ na ị nọhọ as a priest n'ala Igbo ndị Igbo aka enwetago onwe ha Have you ever campaigned anything good for ndị Igbo with your members? The answer is no. Ị na campaign ndị Hausa. Onye Hausa chịchaa were nye Yoruba, onye Yoruba chịchaa na ụwa na-asụ anya ọdụ na-aga. You cannot say anything now because gịnị? You have sold yourself to politicians. You can't say anything. You can't eh, advise them. Ị pụtara chọọchị na-agwa the millions of people ndị Igbo niile vote for onye a Buhari is a prayer answer.